D'fhág comhscór sa chéad bhabhta de Chraobh Pheile Mhaigh Eo Caisleán an Bharraigh le roinnt oibre le déanamh. Dá n-éireodh do An Garraí Mór, foireann go raibh bua tábhachtach acu ar Bhéal Átha hAmhnais i mbabhta a haon, rogha na coitianta a chloí. Tomás Mac an tSaoir atá i mbun tráchtaireachta. An modh díreach in úsáid aige Caisleán an Bharraigh anso. An féidir leo an chéad scór a dh'fháilt anois anso agus socrú síos. Seilbh fós acu anois, fiche slat amach ón mbáide anso. Beidh siad ag lorg scór, an ceann san seolta isteach leis an chiotóig ansan agus thairis an dtrasnán ó bhróg James Durcan. Arís seilbh fachta ar ais ansan, Caisleán an Bharraigh ana-mhór timpeall lár na páirce ansan, Ultan O'Reilly anois, ceann san curtha i bhfearas ansan aige arís isteach sa spás, fuíollach spás fachta anso aige, b'é Ciarán Mylett atá istigh ansan is tá ceann fachta ansan aige, ceann ana-dheas ar fad. Seilbh fós aige An Garraí Mór anso amuigh i lár na páirce is líne, bhuel, na geansaithe dearg trasna na páirce anso, Caisleán an Bharraigh anois ag cosaint anso go tréan, is suas na páirce leo anso, cóngarach don dtaobhlíne an féidir leo iarracht a chaitheamh isteach i dtreo na pollaí anso agus an ceann san ag teacht ó é fear lár na páirce ansan Gary Golden beidh an brat bán ag imeacht in airde. Seilbh arís anso. David Dolan. Ag iompú na liathróide chun cinn anso. An Gharraí Mór. Triail spás éigin a dh'fháilt anso. Bhí sé sin ard a dhóthain, ní dúirt an réiteoir faic in aon chor. Seilbh fós acu anso. Caoga méadar nach mór amach ón mbáide anois anso. Gary Golden. Seilbh trasna ansan go dtí fear an chúinne ansan. Sin Commins ach é fachta anois anso arís acu. Tá siad anois ag gearradh isteach anso. Tá spás aimsithe anso acu. An féidir leo scór a dh'fháilt? An ceann san neadaithe thairis an dtrasnán. An bhfuil? Tá. Déanta go maith ansan aige Caolán Crowe. Seilbh fachta thar n-ais ansan, Caisleán a' Bharraigh ag buachtaint an liathróid san agus suas na páirce leo anois anso ar an bhfrithionsaí. Seilbh acu, an féidir leo an liathróid cruinn díreach a chur isteach anso i dtreo na tosaithe dainséaracha atá acu. James Cunningham anois, an ceann san curtha isteach i dtreo an fear atá ag imirt istigh ansan. Bhuel, suas na páirce ab é Ultan O'Reilly, tá sé sin imithe suas na páirce agus gan éinne cóngarach dó, tá scór aimsithe aige. Caisleán an Bharraigh, beidh siad ana-shásta. Cúig scór aimsithe acu. An Gharraí Mór anois ag triail an bearna sin a laghdú agus suas na páirce leo anso. David Dolan arís ag iompú na liathróide suas na páirce dóibh. An féidir leo scór a dh'fháilt? Fear an Chúinne ansin, b'é Trevor Nally agus cloisfidh sibh ansan, tá an ceann sin curtha thairis an dtrasnán aige fear an Chúinne, Trevor Nally. Arís Ultan O'Reilly. Seo chugainn arís é. Seo leis suas na páirce ansan. Ana-chuid rith á dhéanamh aige. Anthony O'Boyle arís. An ceann san curtha isteach ansan. Ardaithe ón dtalamh ana-dheas ansan. Tá scór amháin fachta aige Mylett ansan. An féidir leis ceann eile a dh'fháilt? Éalú isteach anois anso Donncha McHugh. Bhfuil scór anois le teacht anso ón ngluaiseacht anso? An fear an chúinne, b'é Durcan atá ann. Tá Durcan arís istigh san áit cheart ag an am ceart chun scór a dh'fháilt. An ceann san buailte amach ansan suas leo, cóngarach don líne 45 ansan ach an tseilbh fós anois ag Caisleán an Bharraigh James Durcan amach suas na páirce. Tá dainséar ag baint leis seo, níl na cosantóirí sa bhaile in aon chor is an ceann san curtha isteach sa chúl. Tá an chéad bháide feicthe ansan againn ó bhróig Kieran Mylett, cruinn díreach roimis leath-am. Soilse lasta anseo. Fachta dorcha ana-thapaidh ar fad anseo tráthnóna. Trasna na páirce arís leis an Gharraí Mór. Bhuel, an báide sin, beidh sé sin cinniúnach, cruinn díreach roimis leath-am. Ceann san scaoilte isteach ansan acu. Bhuel, an iarracht sin ag féachaint go maith. Tá! Ceann fachta thar n-ais ansan acu. Sé uimhir a ceathair ansan, Colin Commins. Suas na páirce ansan arís. John McGonigle, Níl éinne cóngarach do John anseo agus é ag éalú isteach anseo. Níl éinne cóngarach dó, iarracht ar bhád anseo aige agus an ceann sin curtha isteach sa chúl aige. Cá raibh na cosantóirí? Ní rabhadar ann chun stop a chur le McGonigle agus báide fachta aige. Seilbh fós ag an Gharraí Mór anseo, an dhá bháide sin scaoilte isteach acu. Sin é an difríocht ar chlár an scóir. Caithfidh siad scór anois a dh'fháilt anseo. Ceann sin ag féachaint go maith bhuel is thairis an dtrasnán anseo. Mark Gibbons arís. An ceann san buailte amach go deas ansan ag an mbáideoir amach go lár na páirce. Cé a gheobhaidh seilbh? Bhfuil Caisleán an Bharraigh ábalta seilbh a dh'fháilt thar n-ais? Níl. Tá sé fós anois acu anseo, an Gharraí Mór ag treabhadh leo suas na páirce anseo. An ceann san curtha isteach ansan, bhfuil sé sin ag imeacht thairis an dtrasnán? Tá. Ó bhróig Cathal Slattery. An báideoir amuigh fén bpáirc atá. Caithfidh sé bheith cúramach anois anseo. An ceann san caillte ansan aige an bhfuil. Stracadh chun talún ansan. Ní dúirt an réiteoir faic in aon chor is seilbh anois ag an Gharraí Mhór. Imeacht ar an bhfrithionsaí. An féidir leo scór a dh'fháilt? Tá sé teastáil uathu. 2, 7 le 0, 9 atá. Níl éinne istigh sa bhád anois ach duine dos na cosantóirí. Trasna arís ansan. Súnc sa drom fachta acu. An ceann san curtha thairis an dtrasnán an bhfuil. Tá ag James Hession. Déanta go maith ansan aige. Is an réiteoir ag imeacht isteach ag caint leis an mbáideoir anseo, Rory Byrne, agus, bhuel, cárta dubh bronnta ar an mbáideoir anseo ag an réiteoir agus sin deireadh le Rory Byrne anois inniu. An ceann san buailte amach arís. Amach go lár na páirce. An Gharraí Mór anois ag fáilt ana-busy. Amuigh ansan arís é? Fachta anois acu. Liam Óg Horkan imeacht suas na páirce. An féidir leis scór a dh'fháilt agus an bearna sin a laghdú píosa beag eile? An ceann san curtha thairis an dtrasnán an bhfuil ó i bhfad i bhfad amach na páirce agus déanta go maith ansan aige David Dolan. Cóngarach don mbád anois anso. Caithfear a bheith cúramach anois anso. Caisleán an Bharraigh mar Anseo sin ardaithe ón dtalamh an bhfuil cad déarfaidh an réiteoir? Tá sé rith isteach ansan agus é ag rá, bhuel, an cic saor géillte ansan ab é? Tá cúpla coiscéim sa bhreis tógtha ansan ag an mbáideoir. Anois caithfear é seo a chur thairis an dtrasnán. Ó bhróig Darren Quinn agus an méid san déanta aige. 0, 13 anois le 2, 7. Seilbh anois aige Caisleán an Bharraigh, agus bhuel, an t-am istigh ag an stócach ní féidir leo scór a dh'fháilt mar tá an fheadóg séidte ag an réiteoir an lae inniu agus bhuel, 0 a 13 le 2 a 7 a chríochnaigh an ceann sa.